fɛ n'o ye PCFM ye ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala min na o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin ani murumuru seegin ɔ n'i y'i kalanso la i ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ eh, kele kele kɔnɔ kele kele min ni ale tɔgɔ de ye ko bɛnba mɔlɔmaw gwere ɔ o la a bɛ kɛ kɛnɛdon kɛnɛdon tumaren tan ani seegin ka taa kun don tumaren tan ani kɔnɔntɔn ɔ tumaren kelen baro de don ɔ baro in kɛbaga sa o de ye mɔgɔ fila fo ka taa se mɔgɔ naani ɲɔgɔnnaw ma ɔ kumala o ye setigi tiɲɛtigi keyita ye ɔ mɔgɔ min bɛ lasɛnɛ an fɛ o ye kolokoto himotɛp dumuya ye an ka senkola o ye sɛf ye n'o ye ne yɛrɛ burankɛ ye o kɔfɛ ɛɛ min bɛ an bila kafa kɔkɛ kan n'o ye maze cɛmusi makun ani an kɔnɔgɛnbaga n'o ye nama dumuya ye ɛɛ muso fila cɛ an ka foli bɛ a ye o la k'a fɔ halisa an bɛ makoto ɲininka aw fɛ kɔbagaya la k'a sababu kɛ ɲumɛ ko a kow ka ca ɔ o la fɛn o fɛn bɛ ka lamɛnni kɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma wa fɛn o fɛn bɛ ka an lajɛ eh, kafa kɔkɛ kan si mali la ni minnu bɛna a lamɛn kɔ kɔ la an ka foli bɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma eh, an bɛ a ka kele kele mandi kɔnɔ n'o de ye bɛnba mɔlɔmaw gbere ye o la o bɛ an sama ka don an ka san walan kɔnɔ eh, kuru, eh, an ka san walan kɔnɔ ɔ KRK n'o ye kɛmɛti sanwala ye o kalo naaninan an b'o de la o tile mugan ani kelen san waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ani bi duuru ani seegin an b'o o de la sisan kurukanfuga gwara tɛmɛnen kɔfɛ kɛmɛ wolonwula ani bi seegin ani wɔɔrɔ nɛnɛba tile tan ɛɛ nɛnɛba tile wɔɔrɔ an b'o o de la ɔ isa moyi kɔ eh, waa fila ani mugan ni kelen eh, an b'o o de la o la an bɛ sɔgɔ an ka kinaw foli ani an ka cɛmɔgɔw foli ma ko n'i y'a mɛn ko i jɔnnin kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman ɔ an ka cɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔnna an ka nin sira ninnu geren matigɛ ka bila anw ɲɛ bi ɔ an bɛ tasibila ani bonyamasegin ani kɔndɔli ani ka janbe sigi an ka cɛmɔgɔ kun n'ale bɛ su la bi n'o ye nana shɛk anta jɔp ye an ka foli ani an ka jibɔn bɛ a ye sunkun mari ka an n'a sɔlɔmiw fara sɔlɔmi jansantaw kan wa siga t'a la an b'a dɔn shɛk anta jɔp ale ye sɔlɔmi jansantaw ye ɔ minnu ye ale nɔ minɛ k'a fɔ ale ye nin baara ɲumanba minnu kɛ ee o tɛ to tɛnintɔ dugu ma koyi fo u ka bɔ k'o yira golofindenw na i n'a fɔ sɛki anta jɔpu yɛrɛ mako bɛ a la cogo min ɔ bari siga foyi t'a la bɛnba sɔlɔmi jansantaw de ye sɛki anta jɔpu bila nin baara in na ɔ a kɛra janjo min ye a janjo ma dogo min ko n ye tubabu ye n ye arabu ye ne ye nin ye ɔ a janjo kɛra o tigɛra damina don wɛrɛ an na walanda kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o kan ka bɛn sɛk anta jɔpu yɛrɛ ka eh, sosegin tumadaw ma ni sunku mari ye sidi ɔ o la o cɛbaw la sa an bɛ dunbi fakoli fo an fɛ yan mali la eh, sira musa dumuya ale fɔlen don an fɛ mali la yan nin nɔ ɔ ka taa se an ka cɛmɔgɔ ma n'o ye baba moribo gindo ye faransikaw fɛ yen ɔ an ka donso fɔli cɛmɔgɔba awɔ ni ale ma ɲugun a yɛrɛ la a ma ɲugun a bɛnbaw ka sira la o de ye an ka ba yɔrɔ ye an ka foli bɛ ka se ale ma donso fɔlikɛla bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ an bɛ an terun ka taa fo an ka jamana eh, tanba la n'o ye eh, banjagara ɔ ka mali donso ani golofina donso bɛɛ lajɛlen fo eh, an ka Gberetigi an ka Maréchal Kolokoto Gberetigi Isuf Toloba an ka foli bɛ a ye a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ eh, Ɲɔnɔn donsow ye an ka foli bɛ Masina donsow ye an ka foli bɛ Nara donsow ye eh, Fayida an ka foli bɛ Dɔgɔfiri donsow ye an ka foli bɛ Farafina donsow bɛɛ lajɛlen ye u ka wulikajɔ an'u ka faabadenya Ɛɛ an ka ni donso belebele ninnu n'an y'u lajɛ an b'a ye ɛɛ jɔnjɔn fila t'u bolo ka yaala dɛ jɔnjɔn min b'olu bolo o ye faso ka jɔnjɔn ye wa olu b'u yɛrɛ ye fasodenya in de kɔrɔ ɔ wa u dun ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye diinɛ ka kɛlɛcɛw ye n'u kɔkɔrɔmadonbagaw bɛ an fɛ bamakɔ yan nin nɔ kunnafoni sebagaya ta sira fɛ ɔ olu b'u yɛrɛ ye drapo min kɔrɔ o de ye drapo fimanba dɔ ye ka bamuru k'a la olu b'u yɛrɛ ye o drapo de kɔrɔ ɔ siga fosi t'a la o bɛ mali sigikan maforon ɔ wa o bɛ adamadenya yɛrɛ sigikan maforon ɔ o la an b'an ka donsoba ninnu fo ka sɔrɔ k'an ka nantigiw fo minnu ye a dɔn ko e yɛrɛtigiya k'a tɛ tɛrɛmɛ i n'a fɔ an ka kolokoto himotep y'a fɔ cogo min a tɛ tɔnɔmada ɔ wa a tɛ janfa dɛ mhm, dɔnɔnta tɛ fana mhm. o la an ka foli bɛ ka se olu ma ɔ o dɔn wa an ye walanda bila yɔrɔ min o de tun ye ɛɛ mɔlɔn golofinya kɔnɔ ani mɔlɔn olu ta ye fusamantiya ye ɔ fusamantiya o lama ani sɔn ani jogo ɔ o bɛ sɛmɛ fɛn jumɛn na golofinya kɔnɔ kɛnɛlon tɛmɛnen an y'o o walanda de kɛ ɔ nka bi an bɛna walanda jumɛn in de ta halisa laɲɔgɔnma in de don ka taga o de ye golofinya kɔnɔ bɛn bi ye anw bolo cogo di anw ka bɛnw misali olu ye si min sɔrɔ ani olu ye kundama min kɛ ɔ diinɛ min bɛ yen nɔ n'o ye kerecɛnya ni silamɛya ye ɔ bɛn ko b'u da kɔnɔ ko bɛn diinɛ don bɛn diinɛ don ɔ o laman ni o pakisa kan ka ye mɔgɔ min na o ye olu yɛrɛ ye ɔ an bɛ na u yɛrɛ ta u ka kow tɛmɛna cogo di u yɛrɛ ka kumaw ani u nɔw na minnu bɛ yen k'o fana ni anw fana taw tɛmɛna cogo min k'olu da ɲɔgɔn ma ɔ jɔnsa a bɛna dɔn bɛɛ cogoya fɛ ko k'a fɔ ko foronto o tɛ mɔgɔ da farinya k'a fɔ likɔgɔ o tɛ mɔgɔ da timiya ahɔn n'i m'a da i nɛn kan ko yanni k'i kale i kunsigi jɛ la k'i k'i kale manden sanda ko ten k'i k'i kale i nɔ jɛ la o la kolokoto himotep an bɛ foli d'i ma i ka jama fo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don walanda in kɔnɔ kolokoto himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kan nba Nanke karamɔgɔ banfele setigi keyita an foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ni sɛnɛ an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye bɛnba mɔlɔnmaw gɛrɛ ye le chemin des ancêtres méritants balima y'a fɔ cogoya min na siga tɛ min na mɔgɔya sɔrɔla anw de ma anw ye diɲɛ mirindi fɔlɔ ye dɔnnina bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ ko l'Afrique est le berceau de l'humanité berceau de la civilisation berceau des sciences donc berceau de la philosophie de la littérature de la médecine et tant d'autres voilà donc o la k'a fɔ somɔgɔya anw de fɔlɔ somɔgɔyara anw de ye miiridi fɔlɔ ye danbaga tɛ se k'an kɛ miiridi fɔlɔ ye ka tila k'an janfa o la danbaga tɛ se ka anw kɛ miiridi fɔlɔ ye ka tila k'i yɛrɛ dogo anw na fo mɔgɔ wɛrɛw de ka n'o fɔ anw ye cogo ɔ kɛcogo foyi de t'o la o la danbaga m'an janfa les preuves sont là sont là n'i taara Kemet pyramides lajɛ Egypte kirinbon kirinbon de ye pyramide ye n'i y'o mafilɛ ka dugu kɔrɔw lajɛ ka bɔ Ethiopie ka na Soudan Ethiopie Erythrée Soudan ɔ ka na fo Egypte yɛrɛ ka taa région des grands lacs la dalabaw dalabaw e bɛ yɔrɔ min na ka taa yen mafilɛ Congo RDC ni Kenya Ouganda ninnu ɔhɔ jirako jirako c'est-à-dire dalilu sɔsɔbaliw bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko anw de diɲɛ miiridi somɔgɔlen fɔlɔ ye an de fɔlɔ sivilizera ɔ wa k'an de ye miiridi bɛɛ fana karamɔgɔ ye an bɛnbaw de kɛra o ye voilà o bɛnbaw ka sanwala n'o y'u ka kalandire ye o de ka kɔrɔ ni diɲɛ kalandire bɛɛ ye a sanwala in sigilen don san waa kelen kɛmɛ naani bi wɔɔrɔ kuntaga de kan un cycle de mille quatre cent soixante ans o sanwala in de bɛ san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni segin na an bɛ kahɛrika tile mugan ni kelen na donc le six novembre deux mille vingt et un o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ayiwa o la an bɛ foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛlen tɛmɛnen yɔrɔ dɔ tun ye weleli kɛ an lamɛnbagaba dɔ don ka bɔ dumanzana ko amadu keyita an b'a fo ka keyita a tun ye ɲininkali kɛ ko kirisi ɔ tiɲɛ don ko ye an b'a mɛn silamɛw ka waajulikɛlaw da anw bɛnbaw ni anw bɛnbaw tiɲɛtabagaw olu lagosili u b'a kuma fɔ o la kosɛbɛ ee ko hali i ka jo ko i tɛ se k'a sɔn ko n'i m'a fɔ fɔlɔ ko tu ko jo tigɛ i la e mɔgɔ nunɔni olu bɛ zimi o la bɛnbaw ko jana la ko tɔnɔ mɔgɔ tɔnɔ t'i jugu ɲa i b'i den de ko sisan k'a pari wula fɛ k'a ta i n'a bɛ yaala yaala la an i ni nin diinɛ mɔgɔw de mana bɛn n'u y'i ɲininka awɔ n'u y'i ɲininka ko lafin ko kolokoto i mota i den nin ye den de yan n'i ko ko awɔ ɛ b'a k'i den tɛ n'i ko ko mun na ne den tɛ ko ala ko k'i den tɛ ala bɔra ye juru sisan n'i ko ko e ne den tɛ wa kafiri i banna ala kama mɔgɔ ninnu bɛ ten de wa ko n'i ma sɔn ma k'i ye nɔgɔ de ye e man ɲi dugukolo kan e yɛrɛ de ye den don dɛ kabi u dara don min u ma deli k'a ye don fɔlɔ n'u y'a ye u bɛ sɔsɔ dɔw olu de kalikan don ko fo olu ka u yɛrɛ ka ɲɛnamaya dantigɛ ka mɔgɔ tɔw ka ɲɛnamaya fana dantigɛ u ye ɔ o la tu o ye min ye somakɛ bɛ k'o fɔ min kama a t'o dɔn a tɛ surunya k'o dɔn nka a b'a kalifiye donsokɛ bɛ k'a ka tu fɔ kun min kama a t'o dɔn a tɛ surunya k'o dɔn wa a b'a a ta fɔ la ko de don i y'a faamu hakili k'a sɔrɔ ale bɛ don ko kɔnɔ de k'a ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'a makiti walima a b'a fɛ ka min fɔ k'o fɔ ɔ nka olu b'u to a kɔ kan de k'a fɔ k'u kun degun k'a fɔ ko pa pa pa pa ko nin de ee ala jugu filɛ sa ahan ɔ o la Mhm, k'a fɔ an karamɔgɔkɛ ye Mhm. ko kirisi mhm, o tɛ arabukan ye mhm, n'i ye kuranɛ bɛɛ fiyete k'a ban i tɛ a sɛbɛnnen ye a kɔnɔ ko kirisi mhm, ɔ bibulu bɛ ten mhm, donc o fɔlɔ o kɔrɔ kuma in yɛrɛ lasili t'u ta ye fɔlɔ mhm. ɔhɔ n'i ko ko tu tu fana tɛ u ka fɛn ye tu in a bɛ min ɲini o t'u ta ye bawo anw ma tulon kɛ kuma la i b'a fɔ émission générique yɛrɛ la an ka nabi ɲuman sofisari b'a fɔ an ye cogoya min na a ko ko kuma de ye diɲɛ suba suma ye wala an ka mɔgɔbaw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ sirilen don kuma in de la ɔ don nataw an bɛna kuma da yɛrɛ sigi kuma yɛrɛ kan kuma ye mun ye kuma fanga ka ɲɛfɔli ko la wala o dɔnna an bɛnbaw bolo a dɔnnen don fana ka bɔ i ma anw de b'a fɔ ko yan fɛnjugu yan fɛn ɲuman a ye hakɛ to a dɔnnen don k'a fɔ i mana kɛ cogo cogo ɲuman b'i la juguman b'i la nous n'avons pas la prétention que c'est à dire e de ye dafalen don kɛmɛ donya kɛmɛ la kɔnɔ n'o tun don an kelen kelenna de tun bɛ kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ k'an ka ɲɛnamaya kɛ ka taa bawo an mago tun tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la wala ɲɔgɔn dafa de yɛrɛ de ye mɔgɔya ye wa o de b'a to a dɔnnen don an bɛnbaw fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo ɲuman b'i la juguman b'i la nka e tɛ se ka kɛ fiyewu k'e ma deli ka kuma jugu fan foyi foyi fɔ e tɛ se ka kɛ fiyewu k'e ma deli ka ko jugu foyi foyi foyi de kɛ c'est à dire wale e ma wale kɛ wale min kɔlɔlɔ bɛ se tɔɔrɔ bɛ se ka se dɔ ma walima ka don dɔ gasi la walima ka don nima wɛrɛ gasi la hali ni mɔgɔ tɛ o la u bɛ jɔ u ka dafabaliya kɔrɔ k'a fɔ ko yan fɛnjugu yan fɛn ɲuman ko ɲuman bɛ ne la wa juguman bɛ ne la ɔ nka ɲuman in dɛ an k'o de fanga don o de la u b'a fɔ ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o la n'u bɛ kilisi kɛ ɔ yɔrɔ e bɛ ka ko dɔ de laɲini i b'a fɛ ka fanga dɔw de lawuli k'o bila ko dɔ la i bɛ ka wɛrɛmɛli dɔw de lawolo n'a bɛ f'o ma ko vibration bɔn o la o mago bɛ jɔ e ka concentrer o la ɔ kɔmi e da in a bɛ se ka kɛ kuma jugu bɔra a kɔnɔ kuma ɲuman dama tɛ bɔ a kɔnɔ o la i bɛ tu fɔ u b'a fɔ fɛn ma ko saraka k'i da saraka bɔ ɔɔ ka sɔrɔ k'i ka kuma fangamaw fɔ sisan o la bisimilai ma yɔrɔ in mɛ o ye waliko kɛlen kan i sen don an sen na e n'o tɛ kabini arabu tɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛnbaw ni diɲɛ miiri de fɔlɔ ye ee dɔnku n'a ma ɲɛ anw tun bɛ kilisi labaara ka sɔrɔ arabu yɛrɛ tɛ janko arabu kan dɔnku ni o nan'i yɛrɛ sɔrɔ o man kan ka bala mɔgɔ la o ye walimɔgɔya bɔ sogo la tagalan dɔ de ye mɔgɔ mana bɔ i sogo la ɔ i fɛ ko bɛɛ lajɛlen i b'a ɲini k'a walikoya bawo kisikasa min b'e la complexe min b'e la i bɛ fɛ k'o de dogo ni fɛn dɔ ye o jɔn yɛrɛ man ɲi dɛ o o dogotɔ sira dɔ de kɛra bisimilai ko in donnen i ka la ɔ mɔgɔ minnu donna silamɛya la diyagoya in kɔfɛ kɔmi u b'a fɔ ko nɔn ko silamɛya donna yan jago de la o ye nkalon ye tiɲɛ kisɛ kelen t'o silamɛya donna farafinna ni binkanni de mɔgɔ min tɛ dɔfɔ dɔn o de b'o kuma sugu fɔ wa kɛrɛtiɲɛya fana donna ni o binkanni kelen in de ye ɔ o bolo ma mɔgɔ den minnu nana mɔ yen ka na u yɛrɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ minnu wolola walima eh, seginkɔ tɛ yen awɔ ɔ n'i ye silamɛya yɛrɛ duguma suranw lajɛ hmm. a suran bɛɛ sa kɛ n'a hmm. bɔra eh, tawuba la hmm. bisimilahi rahmani rahim b'a bɛɛ la ɔ eh, mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn ka kɔrɔ n'e nana ni o kuma n'ale y'a ye ko kuma nasuguw bɛ a la i n'a fɔ kulazu bira falaki ni bira nasi ninnu olu bɛɛ ye kirisi jatew de siga t'a la ko anw bɛnbaw a b'i b'a fɔ sisan yɔrɔ an b'a fɔ nɛgɛso ma ko nɛgɛso tɔw k'o ma ko vélo bɛ bicyclette bon an tun bɛ ee so mun tun b'an fɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye mɔgɔ ye ka nɛgɛ boli ɔ o b'a sɔrɔ olu tun ka moyen de déplacement principal ye so fali n'a ɲɔgɔnna na donc olu ye o fɛn kura in tɔgɔ da dɔrɔn ka bɛn mun b'u yɛrɛ bolo ko mm. nɛgɛso ɔ i b'a fɔ a bɛ fɔ avion ma ko sankulun eh, eh, samakulun bon an tun bɛ kulun dɔn ɔ an kɛlen ka eh, kulun ye mun bɛ pan ɔ an y'o suma an ka ji ta in ma ka fɔ o ma ko samakulun o ye hakilima ka ko kɛ cogoya de n'a ye fɛn kura sɔrɔ a bɛ se k'o tɔnɔbɔ a ka cogoya la cogoya min na a b'o kɛ tuma kana taa an b'a fɔ an balimakɛ dɔrɔn ko kirisi bɛ fɔ kirisi bɛ yen a camanba a b'an kɔnɔ bisimilai t'a la ne ko ala ne ko a kira o t'a la a b'a mago a b'a mago ɲɛ an bɛ n'o kirisi kelen fɔ a bɛ nin ɲɛ a tɛ nin ɲɛ an tɛn'o kɔni fɔ mais an bɛna a fɔcogo kɛ k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ka tɛmɛ ka don an ka walandaw kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn ko anba patu patu patu dantɛ dantɛ patu sakeyita a banna an ba patu patu patu dantɛ dantɛ patu saki ta a banna o y'an balima dɔgɔnɔw ka an ka pan yɔrɔ kɔnɔ baasi tɛ sɛki ee an jasa ni donsow fasa ye tantɔ taa maju tuure ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen donsoya n'i k'a mɛn donsoya

n'i k'a n'i k'a mɛn ko donsoya a fɔ ko yɛrɛdibagaya faso kama o de ye donsoya ye nin ne ye donsoya ye n ko donsoya fɛlɛ nin ye donsoya n'i ma bɛn donso kan n'i ma baga donso ma donso tɛ s'i ma ayi a tɛ s'i ma nka n'i bagala donso ma ni e yɛrɛ nana bɛn donso kan donso b'a yir'i la ko ale fana bɛ yan ee nin ne ye donsoya ye dɛ ɔhɔn nin ne ye donsoya ye a kana a kana a kana kow ɲagami ɔ an balima mɛnw bɛ n'o de ka ko kunnafoni jugu cɛri k'o la donso la o t'a kalama o bɛ kan k'o yɛrɛ le mako sa mɛnw ko kunnafoni jugu nin cɛri donsow kama ka donsow defini k'o kɛ bandiw ye k'o kɛ mɔgɔ fagalaw ye aa n balimacɛ ne ko ne balimacɛ ne gulifindi ɲɔgɔn ee a dabila segi i kɔ joona joona n'o tɛ i bɛna ku tigɛ k'a sɔrɔ i ma misi faga n k'i bɛna ku tigɛ k'a sɔrɔ i ma misi faga i ma saga faga i ma ba faga e siga t'a la a dabila dɛ a dabila kankɛya mɛn ye an bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'an kɛ nkalon dɛmɛbaga ye kankɛya mɛn ye an bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'an kɛ tiɲɛni dɛmɛbaga ye kankɛya mɛn ye an yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn jugu ye kankɛya mɛn ye an yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn janfabagaw ye kankɛya mɛn ye anw yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn tacɛnbagaw ye kankɛya mɛn ye anw ye anw anw yɛlɛma ka anw kɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔbagaw ye donsoya t'o kankɛya kɔnɔ n balimacɛ donsoya t'o kankɛya kɔnɔ n ko a dabila a da man d'i la n a da man d'i la mɔgɔ min bɛ kan k'i bila a la a da man di olu la wa e min fana bɛ kan ka ka k'a kɛ a da man d'i la a dabila a da man d'i la n ko a da man d'i la n i kɔrɔsi i kɔrɔsi dɛ i kɔrɔsi ka sababu kɛ donso ninnu ni an bɛnbaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donso ninnu ni danbaga de bɛ ɲɔgɔn fɛ donso ninnu ni tunya de bɛ ɲɔgɔn bolo donso ninnu ni tilen de bɛ ɲɔgɔn na donso ninnu ni lɔnni de bɛ ɲɔgɔn na o ni cɛfarinya de bɛ ɲɔgɔn bolo balabakɛ ɛɛ a dabila ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ee an b'an ka eh, manden mori kɔrɔ fo tanuta manju ture an b'a fo fo gwen kɔgɔjida la ɔ ni manden moriw ye eh, seginna u kɔ mhm. i n'a fɔ anw manden masaw mhm. an fana seginna an kɔ cogo min ɔ waati tɛmɛnenw kɔnɔ ah. eh, an ye golofinna bila fereke min kɔnɔ mhm. mm, siga foyi t'a la an bɛna segin an kɔ ka golofinna bɔ o fereke in kɔnɔ wa an b'a ɲini manden mori bɛɛ lajɛlen fɛ u ka segin u kɔ ten sa nɔntɛ u ka bonya foyi t'a la fɔ ka u ka jamana ci k'a di walimɔgɔw ma la o la an bɛ a fo fɔ gɛn kɔgɔjida la o bɛ an bila ka don an ka bi kumakun kɔnɔ ba eh, anw fɛ yan nɔ eh, samanamu ninnu nalen kɔ eh, n'i y'a jateminɛ di di di di u b'o fɔli de la mm -hmm. mɔgɔw da wagalen don k'u kɔnɔ mɔgɔ si ma se ka a ja sɔrɔ mm -hmm. ɔ ko nka k'i ka olu b'a fɔli min kɛ ko di dɛ mm. i ko o de nege kɛ ja ye i nɛn kan ka sɔrɔ mm. di yɛrɛ ma da i nɛn kan i ka i k'a fɔ k'i wasara di dun na di dun na ka sɔrɔ di t'i nɛn kan i b'a fɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko ji o la ko o kɔrɔ de ye ko e minna k'i fa o b'i ka minnɔgɔ juguya n'ale ko ji f'e ka girinte awɔ diinɛ ninnu b'o de fɔ an ye ko e, olu ka diinɛ ye bɛn diinɛ ye mhm. kelenya diinɛ don mhm. daha diinɛ don mhm. ɔhɔn an bɛna lama de ta an kan dɛ bi u yɛrɛ filɛ nin ye cogo min na dɛ ee an bɛ taa f'u ka lafɔbagaw la siga t'o la ka u comparer unhun, anw bɛnbaw ka maraw n'u ka fɛnw ma unhun, lama la an b'a daminɛ u ka ɛɛ Musa in na unhun, u ka Musa an b'a daminɛ o la ee yan'an ka se Musa yɛrɛ ma awɔ ee karamɔgɔ n'i ye Bible mafilɛ awɔ n'i donna Genèse kɔnɔ awɔ sindili fɔda awɔ walima sindili lɛra awɔ o chapitre 9 n'i donn'o kɔnɔ unhun, mun de bɛ fɔ yen ɔ ko Nuhun ani a denkɛ saba hmm. n'o ye sɛm ni cham ni jafe ɔ k'olu bɔra kulun kɔnɔ ani nuhu n'a kɔrɛ hmm. ɔ ko cham ale den kanan ye hmm. ɔ mais mun kɛra nuhu de ye vin foro sɛnɛ ka vin sɛnɛ o foro ka vin bɔ k'i milo k'i su ɔ fo ka fo ka bɔ a hakili kan a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko miloli ɔhɔ nuhu milolen kɔ ɔ ko cham min ye kanan fa ye ɔ ko cham ne ye nuhu ne ye milola k'i da a ka bugu kɔnɔ fo k'a langolo bɔ ɔ ko cham ne y'o langolo ye ka taa balimakɛ tɔ fila wele ɔ k'o taara balimakɛ sɛm ni jafe wele ɔ k'olu ma sɔn ka nuhu lajɛ dɛ ɔ k'olu ye fini bil'u kan na ko ka don u kɔ kan ko ka nuhu sutura mhm. ɔ ko nuhu kununen ka bɔ sunɔgɔ la mhm. ɔ ko o fɔra nuhu ye mhm. donc o ma bɛn a ma fiyewu ɔhɔ nuhu mm. nin ye silamɛw ni kerecɛnw ka kira dɔ de ye tan ɔhɔ an ye jumɛn de fɔ mm. a ko ko maudit soit kanan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ɔ ko danga bɛ kanan ye kanan m'a ye dɛ kanan fa o de y'a lankolon filɛ ko nka ko komi ko ala tun dugara nuhu den ninnu ye kaban danga t'olu minɛ olu danga o bi bɛ bin o den de kan sisan ɔ k'o bɛ kɛ o balimaw ka jɔn ka jɔn ye i y'a ye cogo di i ye farafarali ye donc ninnu ka diinɛ sigira jɔn u ka kira fɔlɔ ɔhɔ u ka porofɛti fɔlɔ u bɛ kira kɛmɛ saba ni tan saba min fɔ hali n'a sɔrɔ u bɛɛ dɔnnen tɛ ɔ o fɔlɔ de ye nin ye tan u bɛ nabiɲuman waa kɛmɛ ni waa mugan ni naani min fɔ ɔhɔ adama ni idirisa ninnu kɔ o nuhun de filɛ ɔ a ye kanan ne danga tan o mun ma fɛn min o ma bɔn k'o bɛ kɛ a balimaw ka jɔn olu fana ka jɔn ye ɔhɔ a bɛ tila ka segin a kan tuguni mm. béni soit l'éternel dieu de sem et que kanan soit leur esclave ɔ ko hinbaga ɔ ko duga bɛ hinbaga ye ɔ ko sɛm mari walima sɛm ka ala ɔ ko ɛɛ kanan ka kɛ u ka jɔn ye mhm. ye farafarali ye ɔ n'i ye o bibulu kelen mafilɛ ɔ i bɛna sama ka se yakuba ka kiraya sɔrɔ cogo ma mhm. yɔrɔ ale y'a ka kiraya sɔrɔ bandiya de la mhm. imposture o de kama n'i ye mɔgɔ sɛbɛya classement kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire kuranɛ kira ni bibulu kira ninnu olu ti hali classement dernier sɔrɔ quoi c'est à dire a bɛ fɔ minnu ma minnu bɛ disqualifié d'office aw aw k'aw jɔ kɛrɛfɛ. lama la n bɛ halisa. Mhm. c'est à dire eh, ninnu ka tariku. Mhm. k'a ɲɛfɔ dɔrɔn an k'a ye ko u bɛ ka bɛn min fɔ. Mhm. n'o y'a sɔrɔ o bɛ a kɔnɔ. an ka a ɲɛfɔ u yɛrɛ ta ɲɛfɔ cogo la. kelen ni u ka diinɛ in nana peuple o peuple la a bɛ peuple tila fila ye kelen ye u yɛrɛ ka ala a ye sitanɛ min dilan pour que k'ale concurrent ale ka miirinaw concurrent ɔ kelen bɛ kɛ o ka mɔgɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ sitanɛ dɔn e tɛ sitanɛ ko kala ma nka e ma sɔn ale ka fɔta ma e bɛ kɛ olu ka mɔgɔ ye donc o bɛ kɛ sitanɛ ka mɔgɔ ye ale bɛ kɛ ala in ka mɔgɔ ye foyi e tɛ dan kun mɔgɔya fɛn foyi kɔnɔ fɛn ka bɔ o ka sɔn ale ta ma donc u dun ko ko bɛn diinɛ don ko ni de ye considéreli ye e tɛ considérer voilà e tɛ jate mɔgɔ yɛrɛ ɔ o la o ni an y'a ta u ka kiraw ka mara yɛrɛ kɔnɔ u sera ka mɔgɔw mara u yɛrɛ dama an kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ u yɛrɛ dama dɔrɔn u sera ka mɔgɔw mara musa n'a ka o yɔrɔ musa ko o n'a ka jama ye san caman kɛ firawunaw bolo jɔnya la u y'o fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔ an k'a fɔ ten sa nka musa ni a ka jama kisilen ale ala in fɛ n'a ye ba ci ka musa n'a ka ba fara ka musa n'a ka jama latɛmɛ ka firawuna ba la to ka tila k'o kɛ misali ye kɔlamɔgɔw ye don wɛrɛ an bɛna o kuma nɔfɛ ɔɔ nka musa ni a ka jama kɛlen ka ba kɔ fara ka taa a kɛra cogo di o ma ɲa fɔ la fiyewu n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali ala ma taa ji min u ma bɛn o la fo fo ala yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ se ka ɲɛ a la ka ka ka babon tan ni fila min babon tan ni fila ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɛɛ ka ji ji babon babon bɛɛ n'a ka jibɔli yɔrɔ fara la o ye kelen ye filanan les douze tribus u tilala ka awɔ u tilala ka ban Musa bolo pewu pewu pewu fo ala dimina ka kulu kɔrɔta u kunna pour que u ka sɔn musa bolo u ma sɔn eh, fo ala yɛrɛ tun k'a bɛ n'u halaki musa de ko ko ala ka sabali k'a bolo d'a dusu kan ko bawo bibulu ka ɲɛfɔli la ɔ ko n'a nana n'u halaki n'a y'i ta n'u fɛ sisan ko mɔgɔw bɛn'a fɔ ko eh, k'a nana k'a ko k'a y'u bɔ firawuna bolo k'a nan'u de faga ale ma ɔ bon sisan ne bolo mhm. olu tun kan ka kɛ misali de ye u mhm. bɔlen kɔ firawuna fɛ siga foyi t'a la n'o y'a sɔrɔ mun fɔra ko ye tiɲɛ k'u ka fɛn ye tiɲɛ de ye ko mhm. bɛn ni kelenya de don ɔ olu tun kan ka kɛ misali de ye diɲɛ kɔnɔ ɔ nka n'i ye olu ka tariku mumɛ bɛɛ lajɛ maɲumantɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnya fo ka taa ala dimi ala k'u pini ko san bi naani u b'o kɛ u ɲɛ tɛ da kanaan kan ala n'u ka bɛnbaliya fɛ mhm. ɔ bɔn sisan olu dun ko ko bɛn bɛn diinɛ de don donc o kɔrɔ ko musa yɛrɛ ma se k'a ka jama lakuru fewu mhm. u b'a fɔ cogo min fo ka dusukasi ye musa faga mhm. ɔ ni yala mɔgɔ bɛ se k'o lama ta kamɛti faamaba fɔlɔ in na wa n'o ye narimɛri ye yala narimɛri ka fanga kɔnɔ a ye kuntaga joli de kɛ ee kɛmɛti mara ye san waa fila ni kɔ de kɛ a bɛ farafin bolo ɔ i jɔ fɔlɔ dɛ mhm. k'a daminɛ san kɛmɛ la san da ka daminɛ awɔ san kɛmɛ san waa saba awɔ n kɛmɛ waa saba in daminɛ an ka kɛ kɛmɛ kɛmɛ in awɔ ka t'o se san fo k'o se san waa fila ni kɔ ma ma famala yɛrɛ kurufa yɛrɛ fédération kamiti yɛrɛ mhm. ee a mara taara san waa saba de la ɔ nka a ye san waa fila ni kɔ de kɛ farafinw bolo yanni farafinna ka firinta o mhm. walima u bin ka kɛ farafinw kan ɔ ka gɛrɛkiw ni mhm. masedoniyaw ni pɛrisiw ni asiriyaw dabɔ o ni pɛrisiw ni masedoniyaw ni romɛniw ka kɔn olu ɲɛ olu de nana tila ka firawunaya wele u yɛrɛ la mhm. tellement que firawunaw ye sara sɔrɔ ka miiri sɔrɔ ka kɛ miiridi bɛɛ tanba ye yɔrɔ n'i ye taama diinɛ ninnu yɛrɛ lajɛ eh, u ka kiraw a b'u ka bibulu yɛrɛ kɔnɔ a gan ko gan k'u bolila ka Égypte de sɛgɛrɛ ɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la mhm. olu bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun kalifa yɔrɔ ye wa siga t'a la ɔ surtout k'olu taara Yakuba yɛrɛ Yakuba de ye Israël ye mhm. Yakuba ni a kɔrɛ taara mɔgɔ bi wolonwula mhm. ɔ k'u bɛ taa wagati min na o b'a sɔrɔ cɛ sennamatigi dɔrɔn mɔgɔ waa kɛmɛ wɔɔrɔ six cent mille hommes de pied mhm. olu n'u kɔrɛ c'est-à-dire olu ka famille quoi o kelen kelenna n'a ka famille mhm. eh, o b'i sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ daha dan y'o ye dɛ ɔ o la ni kurufa sindi wagati lajɛ narimɛri bolo san waa saba ni kɛmɛ ni mugan duuru isa moyi ɲɛ mhm. c'est-à-dire moins trois mille

mugan seginna bɛ mun fɔ ye ko je suis indulgent o kɔrɔ de ye an ka kan na mm. ko n ye gan kunnanila ye c'est-à-dire ne bɛ gan ko kunna quoi mm-hmm. a mugan kɔnɔntɔnna bɛ mun fɔ ye ko ah. je suis pe ko ne ye tɛgu de c'est-à-dire ne tɛ foyi ye quoi ne mm. kelen tɛ fɛn ye a kurundu bi sabanan b'a fɔ ye ko j'agis de manière respectueuse des autres mm. n'an bima farawonaw ka sariya de mun ka kɔrɔ ni bibulu ni kuranɛ bɛɛ ye mm-hmm. a ko cogo di ko ɔ n bɛ kow kɛ ni tɔw bonya ye n bɛ kow kɛ tɔw bonya kɔnɔ ɔ nka olu ta in mhm. bɛn sɔrɔ man di ka sabu kɛ min ye mhm. fusamantiya de bɛ yen mhm. ni ɲɔgɔn cɛ donc fusamantiya mun ni mɔgɔ t'a d'i ma mais i yɛrɛ de b'a d'i yɛrɛ ma i b'i yɛrɛ autoproclamer bɔn sisan ni min yɛrɛ dacogo sunkun na si tɛ dɔgɔlilima fɛ damakaɲa ye min bɛɛ da ten sigi ma fɛn da ten nka ni a yira ko ye dɔ de dugumamɔgɔ ye ɔ fɛn min yɛrɛ gidi ye n'o y'a soubassement ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ bɛn ko fɔ o de kama wuli hala o filɛ nin an bɛ ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ an bɛ silamɛya kɔnɔ ɔɔ an ka la ta ne ko wagadugu faamala o mara ye kuntaga joli de kɛ san waa kelen ni kɔ san waa kelen ani kɔ a faamala bɛ bonda kelen na kɛlɛ sinsin don a bɛ bonda kelen na wa wuruki ni développement ni eh, senkolaya ni senkoladɔya bɛɛ kun sinfɔyanen don ɔ o y'o kɛ o la an bɛ segin ka taga an ka wagadugu wagadugu dɔrɔn an bɛ segin ka taga ɔ silamɛya ta o kira o ye san mugan ni saba de k'a ka weleda la o san mugan ni saba kɔnɔ ɔ ale yɛrɛ bɛ sosegin don min a bɛ somayɛlɛma don min na a bɛ somayɛlɛma don min ɔ silamɛya gafew ni silamɛya yɛrɛ eh, literatiriw kɔnɔ mhm. melekuyaw kɔnɔ mhm. o kɛra wɔyɔba ani futinɛba wele dan mankan dan ko mun nana ni bɛn ye ɔ ne ko a fɔ olu de tun man ka kɛ misali ye mhm. ka mɔgɔ tɔw k'a ye a ɔ nka n'i tagara eh, kuranɛ foda seginna kɔnɔ kɛlɛtɔnɔ kɔnsɔn ninnu foda butin de guerre ɔ n'i tagara o kɔnɔ kuma ni o min kɛra kira fatulen kɔfɛ i b'a a nɔ ye depuis yen nin nɔ bari a fɔlen don yen nin nɔ ko yala aw bɛ sɔn ka ala janfa ka kira janfa a n'a ka layiduw wa ɔ depi ye a yira ale yɛrɛ ma se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka kelenya ni misali jira diɲɛ mɔgɔ la fɔlɔ nka o bɛɛ la a bɛ k'a fɔ an ye ko bɛn diinɛ don o la n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye a tagabolo ninnu lajɛ yɔrɔ kerecɛnya yɛrɛ kɔnɔ kabini judaisme yɛrɛ yahudiya yɛrɛ kɔnɔ masa solomana salen masala ka masala tilara fila ka kɛ wɛrɛw de jida ni wɛrɛw desiraya ye n'i ye a ma filɛ ɔ mi senkan ka a fɔ ma ko de gana si o kɛra waa kelen ni bi duuru ni naani na ka egiliz yɔrɔ min ni egiliz kɔnsantinap fara anpr mɛn tanba fila k'o ci protestant ni catho orthodoxie k'o ka bɔ o kɔnɔ fo ka na kɛ en mille cinq cent vingt-neuf avec martin luther king ka protestantisme fana b'o kɔnɔ ɔ fo ka na kɛ bi bi na sa aa hɛ an ka taara dɔn fɛn min ye bɛn ye epi danbagama ko de ye ko kuranɛ suran suratɔ ɛɛ isira o aya kɔnɔntɔn na ne ma fili a bɛ yen nɔ k'ale ala ka kumaw ale de y'a latangabaga ye a ma kuma kelen fɔ dɛ n ka kumaw ne de y'o latangabaga ye a bɛ yen fana ko ale de ye diinɛ in gwelubaga ye wa ale de y'a lakɔlɔsibaga ye dɔnku n'i bɛ fɛn min gwelu e de b'a contrôle mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka n'o ta o tigi la o tiɲɛ fewu ɔ nka olu yɛrɛ lajɛ cogo de ɔ nka Ɛɛ kɔmi an bɛ ɲini ka na don nɛgɛjurutigiw ka fɛn na an bɛ u ka ala ka kuma dɔ lakale kuranɛ kɔnɔ n'o ye suratulu hudu aya kɛmɛ ani tan ani seegin u ka ala ko cogo di yen nɔ kɔmi u b'an da a la ko bɛn diinɛ de don ko kelenya diinɛ don u yɛrɛ bɛ ka min da ɲɔgɔn kan an bɛɛ ɲɛ b'a la seigatɔ la ɔɔ wa siga foyi t'a la minnu u yɛrɛ ye an ka jamana jɔnjɔn kɔrɔ an ka jamana sariya sun kɔrɔ a n'a jɔnjɔn kɔrɔ ɔ o y ye olu de ye o kɛlen don ka marifa ta ko fo u k'an ka jamana lajɔnya k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka ala ko cogo sago u ka ala ko cogo de ye ko n'a tun ye ale diya k'a tun bɛ mɔgɔw kɛ mantɔn kelen ye ko nka ko ale ma kɛ ten dɛ ko a y'u da fɔɲɔgɔnkɔ de la ɔ u b'a tafisiri ko fɔɲɔgɔnkɔ ko de ye e ye maraka ye nin ye arabu ye nin ye nin ye u b'a tafisiri ten nka ah, nka i bɛna jigin ka na ah. mugan ni eh, tan ni kɔnɔntɔnnan na k'o kalan mhm. a bɛna fɔ yen nɔ k'a mhm. yir'i la ko arabu ko ni siya ko tɛ dɛ mhm. ko ale y'o kɛ kun jumɛn de la ko bari k'ale ala ka kuma tɛ mafalen k'ale y'i kale ko fo ale ka mɔgɔ ni wɔkulɔ kɛ ka jahanama fa donc ni mɔgɔw bɛnna ale ka kalekan in bɛna bɔ a ma ale y'i kale donc a bɛ k'o de fɔ kira in ye kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la a fɔ kira ye k'i bɛ k'i yɛrɛ suratul shura a b'a mhm. fɔ kira ye o daminɛ na la consultation awɔ ko mhm. i bɛ k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'i mhm. yɛrɛ ni tiɲɛ ko mun na ko mɔgɔw tɛ k'i lamɛn ayi ko ale de bɛ mɔgɔ kana min y'a diya a bɛ mɔgɔ lafili min y'a diya ɔ wa n'i tagara sura tannan fana na o aya kɛmɛnan a bɛ yen nɔ ko a ma kɛ fewu nima si ye k'a kɛ dɛnkɛnɛyabaga ye a yɛrɛ ma n'ale ma jɛn ɔ a dun fɔlen don an ye ko miirina in y'ale de ta ye ale bɛ fɛ a ka jɔnw ka don o da fɛ mhm. ɔ munna a tɛ jɛn a ka jɔnw ka don o da fɛ o de kama ee a silamɛya la kalifa si ma sigi ɔ fo ye k'a sɔrɔ e ye dankari tɔw la de ka tɔw silasa de mhm. ɔ ka sɔrɔ k'i coko o tilal'o binkanni na mhm. u sɔrɔla ka binkanni daminɛ mirindi tɔw kan o b'a sɔrɔ Binna na minnu ye sira tɔw la fagali la olu y'u organiser ka taa bin tɔw kan don natɔ la an bɛna o dɔ fɔlɔ an bɛ an bɛ taa nɛgɛjurutigi ta fan fɛ ɔ nka ala an ka da manden masaya masa ɔ yala o o masaya ye o san joli ɲɔgɔn kɛ i b'o san fɔ dɔrɔn an bɛ taa telefɔnitigiw fɛ o ye san kɛmɛ naani ni kɔ de kɛ masarenw bɛ masaya la ɔ an bɛ tɛmɛ diinɛ foyi ma se ka o kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ o la an bɛ taa nɛgɛjurutigiw ta fan fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i kara don baro la sa k'i da don baro la an ka jɛ ka baro in kɛ o de ye mugan mugan tan ani seegin bi wɔɔrɔ ani duuru n'i ye weleli k'o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ

ayiwa ne burankɛ ye ɔ ko a bɛ cogo di ɔhɔn yala u ko ko musa ye dɔ bɔ seli ala ko musa ye ala deli ka bɔ dɔ bɔ seli fanga la aa karamɔgɔ e ye ɛ ɛ emission lamɛn kɔni awɔ n bɛ fɛ ka ɲini o ɲininkali de kɛ seli ko ta fanfɛla la ɔ don min na n'an donn'o walanda kɔnɔ an b'o kuma kɛ aa an ni ko nba ayiwa halisa

Ne tulo t'aw la. Aa an dun tulo b'i la dɛ i kan kɔrɔta. Ahan ɔ ok n b'a fɔ ten. Awɔ an tulo b'i la. Ɔ k'aw fo k'aw kulunjɛ ko dan t'aw la. Ayiwa Dan bɛ su la dan tɛ ɲɛnama na. Ahan ee nin y'an ka baba Moribo ye wa. An bolo b'an kɔ i ye. Ɔhɔn. Ayiwa. Ɔ ne tun bɛ fɛ ka ɛɛ misali min di. Ahan. Dama min di min b'a jira k'a fɔ ko bɛn bɛn waleyalen don anw ka mirindi kɔnɔ ka sabati ka banba o ye jamuko ye ɔ i bɛna ye n'i ye jamu ta ɔ jamu bɛ yen awa jamu dɔ bɛ bɔ dɔ kɔnɔ ka dɔ bɔ o kɔnɔ ka dɔ bɔ o kɔnɔ ka dɔ bɔ o kɔnɔ ka dɔ bɔ o kɔnɔ ɔ jamu minnu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ jagoya bɛn bɛ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya bɛ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o jamu ninnu fana a bɛna ye sinankunya ni kanimɛɲɔgɔnya tanamaɲɔgɔnya o sigira jamu ni ɲɔgɔn cɛ o sigira siyaw ni ɲɔgɔn cɛ A tulo bɛ n na? Awɔ an tulo b'i la. Voilà ɔ donc jamu jamu kelen ani jamu minnu bɔra ɲɔgɔn na olu bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔya kɔnɔ cogo min donc i bɛna ye jamuw fana an bɛnbaw ye dilanni kɛ voilà ni ka bɛn ni sinankunya ye ni ka bɛn ni tanamaɲɔgɔnya ye ɔhɔ ni ka bɛn ni teriya siraw ye. Mm-hmm. donc ninnu ye kɛra fɛn dilanlenw ye anw bɛ se ka an ka an ka bɛn min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka mirindiw kɔnɔ anw bɛ se ka nin kɛ preuve ye ɔ tigiya ye min b'a jira k'a fɔ ɔ anw bɛn kɔni ka surun anw na ka tɛmɛ ninnu kan ninnu dun mm-hmm. fɛn jamu ko tɛ yen i b'i fa tɔgɔ de ta mm-hmm. ɔ e den fana b'e tɔgɔ de ta ainsi de suite ainsi de suite donc nin ye danfaraba de ye mirindi fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni silamɛw minnu eh, arabuw parce que silamɛya b'a minɛ arabuya de la donc arabuya ni an ti cogo kelen na ne tun b'a fɛ ka min fɔ o ye nin ye a diyara an ye kina ka fɔ bɛ ni ko i ni ko ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta bamakɔ yan nɔ ka segin kumabon kɔnɔ

a bɛ ka fɛn min di ta k'alenle ni fɛn e ka sɛbɛnnen bɛ sɔrɔ don don la a sɛbɛnnen de b'an bolo a sɛbɛn ni bara ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta kɔmi ale ta ye foli ye ka sɔrɔ k'a kuru yen nɔ ayiwa unhun karamɔgɔ aw ni jɔ kɔri baasi t'aw la aa baasi foyi t'an na i yɛrɛ dun allo allo an tulo b'i la tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min aw ye jumɛnw de ye wa aw ye jumɛnw de ye anw ye jalo don ayiwa an bɛ tɛmɛ

n'i bɛ walawalali min di tuma kɔni gna kaban tɔ ye misɛn wɔɔrɔ ye ɛɛ an bɛ folikɛlaw fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka kin n'a ye yɔrɔ dɔ soulever an bɛ se ka dakun damadɔ fɔ yɔrɔ kan ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o ye an fɛ jamu ko dabɔra laɲini min kama yɔrɔ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kurukanfuga kurundu n'i y'a ta ka lajɛ a kurundu n'o ye kurukanfuga sariya sariya kɛmɛ ni bi saba ni dɔɔnin na ɔ i bɛna'a ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen yɛrɛ dunanw kama fo k'a fɔ ko dunan jatigi ko dunan dantigɛbali ko ye sɔrɔ ye dunan tigintan o ye tigintan ye ɔ o bɛɛ ye mɔgɔ ladiya sira de ça c'est de l'humanisme bawo ni dunan tun nana an fɛ d'abord dunan fana bɛ bɔ ka sɔrɔ a ma se, unhun, dunan bon bɛ yen ka sɔrɔ dunan ma se, awɔ, wa ni dunan nana i bɛ taa dunan dantigɛ de k'a jira sotigi walima kintigi ou bien dugutigi la, unhun, ɔhɔ o la a bɛ kɛ dunan ye bɛɛ ta ye, unhun, bɛɛ de bɛ jɛ ka dunan fana, unhun, o kɔrɔ tɛ k'e dɛsɛlen don a kɔrɔ, un, nka k'a jira dunan na k'a fɔ ko mɔgɔya de bɛ anw fɛ yan, awɔ, i ni sɛnɛ i mɔgɔɲɔgɔnw cɛla, unhun. an benbaw y'o sariya ta u ma farafin ko fɔ u ma arabu ko fɔ u ma pereperelatigɛ u ko de ko mɔgɔ dunan o la sisan u ye jamu ko yɔrɔ sinankunya a dɛnnen don jamu de la ɔ ka tila tuguni ka toloɲɔgɔnya k'o sinfoya ka tanamaɲɔgɔnya sinfoya yɔrɔ n'u bɛɛ y'a walanda kɛrɛnkɛrɛn n'o ye k'a fɔ o ma ko jɔ sen saba les trois piliers de la paix benba minnu ye o miirina ɲuman baw sɔrɔ aa olu ɲɔgɔn man ca dɛ o la ka taasibila kɛ ka taa u benbaw ye ko tk ni jɔ bɛ u ye k'u ka kɛ an kɔnɔgɛnbaga ye ka kɛ an fanga dɔnbaga ye ko ka sunko mari taara an ye sunko danbaga kɔni le dieu créateur le dieu de la nature ɔ ko k'an son yeli sebagaya la voilà ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka fɛrɛtɛ plus 223 71 27 47 29 ayiwa 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yan man dɔgɔn hot tap ayiwa an bɛ eh, lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani minnu kuma kan an lajɛ kafa kɔgɛ sanfɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo eh, k'a fɔ a ka kalandenninw don n'o kafa kɔgɛ o de ye facebook ye awɔ minnu kuma k'an lajɛ eh, simali la n'o ye direct ye an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛna a lamɛn whatsapp gurupuw kan o n'a ɲɔgɔnnaw eh, tuma ba tɛ se ka o WhatsApp gurupu bɛɛ tɔgɔ fɔ ɔ nka u bɛɛ k'u wasa don an mana se ka minnu tɔgɔ fɔ manden dɔfɔ uyankili kolokotoya golofina danbe benbaw mɔlɔmaw geren yɛrɛ WhatsApp gurupu e, an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma u ka jija an'u ka cɛsiri la e, uyankili kolokotoya kuru kanmɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɔ ɛɛ siga foyi t'a la bɛnba mɔlɔmaw geren kuru mɔgɔw ɛɛ ko u ye ŋanaw ye u ye dankɔrɔbaw ye wa u ye fabalandiw ye u ye yɛrɛlandiw ye ɔ mɔgɔ minnu sɔnna ka yɛrɛmabɔ kɛ ɛɛ nin ɲɔgɔnna kunnafoni ninnu nin laseli ka jɔ o jɔnɛya kɔrɔ maa fɛn o fɛn bɛ yen ɔ nka fo ka a fɔ ko ka eh, gurupu dɔ sigi a kama yɛrɛ eh, an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen se u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ sunkun mari ka an ni u si banba ka an dɛmɛ k'an bila fon tilennen kan o la ni mɔgɔ min mago bɛ an na sa an ka wele sira o fɛrɛtɛ de ye eh, bi wɔɔrɔ ani naani bi duuru ani wolonwula bi saba ani saba fo ka taa se bi kɔnɔntɔn ani naani ma

eh, a bɛ a ka emission sɔrɔ ni danbaga jɛnna n'a ye o la ka shɛk fo eh, ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ka an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ ko eh, samedi wɛrɛ nin tuma kelen in na k'a fɔ ko k'an bɛn ko yan man dɔgɔn ko anw bɔra kuma la Fanga ka danbe Mali ma kɛra anw da ye